Cé gur bhain Ceatharlach cluiche ceannais Roinn 4 amach neamhchloíte, ní raibh idir iad agus Liatroim ach dhá chúilín. Le hardú céime deimhnithe ag an dá fhoireann, conas mar a bheadh acu sa chluiche ceannais? Micheál Ó Drisleáin i mbun tráchtaireachta. Taobh amháin ar chlár na scór agus an cic saor sin gar don chúl acu ag an tús. Seilbh a choimeád go dtí go mbeidh duine éigin in áit níos fearr. Bhuel, trialfaidh Clíona Ní Shé í fhéin leis an scór áirithe seo! Sár-iarracht amach is amach. Seo chun Liatroim arís agus iad sa tóir ar a gcéad scór anseo tráthnóna. Rith maith déanta arís ag Leah Fox. Go cliste anois go dtí an taobh thall agus contúirt istigh ansan. Deis ag Liatroim agus tá sé sin treoraithe go snasta thar an trasnán ansan. Cuntas Liatroma oscailte. Anois beirt ansan ag iarraidh an lán tosaí, Michelle Guckian a stopadh. Go deimhin éiríonn leo an pas a thabhairt thar n-ais agus trí chosa Leah Fox ach den taobh thall. Pasanna gairide thar n-ais go dtí Leah Fox, seans ansan agus tá sé sin ag an deireadh. Imithe thar an trasnán. Sea, cúpla orlach, sin uile a bhí ann. Anois iad ag lorg scór dá gcuid féin anso. Go cliste isteach chomh fada le Leah Fox. Comhimirt níos fearr anso, b'fhéidir go bhfuil deis anso ag Leah Fox ar chúl leis an gciotóg. Tá an cúl aici! i gcoinne riocht na himeartha b'fhéidir ansan, cúl ag Liatroim, an-chomhimirt ar fad ansan agus ag an deireadh, obair le déanamh ansan ag Leah Fox nuair a fuair sí é sin, sin cúl agus cúilín anois ag Leah Fox ó scór dá gcuid féin. Isteach chomh fada le Clíona Ní Shé arís. Ceithre chúilín imithe sa chéad leath aici. Anois Amy Hanley. Ceatharlach ar tí ionadaí a thógaint isteach chomh maith. Spás istigh sa lár ansan ag Caoimhe O'Neill, an pas go cliste, oibrithe amach ansan, b'fhéidir go bhfuil deis ar chúl eile agus tá! Tá go deimhin! Cúl iontach ag Edel Hayden, pas cliste álainn amach chúithi ó Caoimhe O'Neill. Cúl idir na foirne. Sin smachtaithe go deas ag Leah Fox. Álainn isteach go dtí na tosaigh. B'fhéidir go bhfuil oscailtí agus deis ansan ar chúl íseal agus tá! Go deimhin an cúl ag Liatroim an-phíosa comhimeartha ar fad ansan acu. Smachtaithe go hálainn istigh. Slí éigin tríd. B'fhéidir go bhfuil anois. Oscailtí. Ceatharlach. Agus scór thar a bheith cinniúnach ag an deireadh ag Sarah Doyle. Liatroim anois brú ar Cheatharlach. Anois ná riamh chun cúrsaí a chothromú. Smachtaithe go deas ansan ag Muireann Devaney. Níl aon chic saor. Tá ag an deireadh anois. Calaois feicthe ag an réiteoir. Lámha in airde ag Hanley istigh sa chúl. Devaney do Liatroim. An ceann san tomhaiste agus tomhaiste go maith go deimhin aici ag an deireadh. Tá na foirne ar comhscór don gceathrú babhta ansan agus beidh am breise ag teastáil ba dhóigh liom anois. Fós ag dul ansan tá Róisín Bailey. Clíodhna Ní Shé. Ó, ana-phas ansan. Oscailtí agus b'fhéidir go bhfuil deis anso ag Ceatharlach Ar chúl an ceann so, neadaithe sa líontán ag Aibha Kiernan. Ardchúl go deimhin is ea é sin agus d'fhéadfadh sé sin a bheith ina scór cinniúnach ins an cluiche. Anois Liatroim ag iarraidh é a fhreagairt. Chuadar cúl ar chúl ins an tarna leath. Anois b'fhéidir go bhfuil oscailtí ansan. Devaney tar éis é sin a chur tríd agus tá go deimhin deis ansan an ceann san oibrithe tríd agus tá cúl! Tá siad go deimhin dul cúl ar chúl. Laura O'Dowd ag críochnú. Ní chreidfeá é sin. Smeachta go hálainn ansan thar an cúl báire. Agus cúl eile ansan ag Liatroim. Ceatharlach breá sásta seo a dhéanamh. Seilbh a choimeád, dul sall agus anall agus ansan le tréimhse caite tabhairt fé scór nuair atá scór ar fáil. Á bhuel, sin an iomarca b'fhéidir ann. Bhrúigh sí amach do Clíodhna Ní Shé ag an deireadh, fad na talún. Sleamhnaíonn sí. Ó! Tá sé imithe isteach sa líontán! Dhein an cúl báire Martina Gallagher é sin a stad agus a stopadh. Clog go mór ina gcoinne anseo. Ceithre chúilín idir na foirne anseo. Seo ag tuirlingt gairid istigh. Smachtaithe go deas ag Devaney. Deacair tarraingt air agus tá cic saor le bronnadh anseo ach níl fágtha ach ocht soicind. Tosnú arís. Bhuel, triailfidh sí an cúl! Agus tá an cúl aici! Ambaist! Cad é mar chúl ag Muireann Devaney ansan ach ró-dhéanach ag an deireadh. Críoch drámatúil ansan, briseadh croí go cinnte. Shíl Liatroim go mbeadh níos mó ama acu ach níl. Cúilín atá idir na foirne. An bua tugtha leo ag an deireadh ag Ceatharlach. Seaimpíní Roinn 4 Sraith Lidl 2026 agus an corn in airde san aer!